Ah, ah, ndewonu Ah, ọkwa nwanne unu nwoke maazị anyị chukwu anyanwụ Ah, eshi m obi igbo tv ekwu agara nụ taa Ah, ụmụnne na ụmụnna m ah, ashị agwọ nọ n'akịrịka o jara mma ihe ọjọọ akpọ ya ihe ọjọọ Ah, o wutere ndị obi igbo tv na ah, a na-ashị emegbughị m emegbuga igbo emegbu onwe wo Ah, a na-ekwu ka ụdara mere ya bụ ihiri Ah, ndị mmadụ chịachị eze arị mma ajụgide ha ure nkwụ Ah, nene ka nkwụ ga Ah, e nwere ihe mega ala igbo wụ ihe ọjọọ maka ihe anyị fụara obi igbo tv fụara ịhazi ala igbo ihe obi igbo tv kwọ fụa wụ ime arụ n'ala igbo kwụsị ọ ihe obi igbo tv kwọ fụa Ah, otu arụ kwanụ anyị chọrọ ime ya akwụsị wụ ihe m chọrọ ekwu taa anyị baba ahụ si dat kemma ndị agbata obi anyị suru ọfọ hazie obodo nwo sị onye ọla ga-abịakwa obodo nwo bịa kpọrọ ụmụaka ebe ke nwo kpọba nwo duba nwo akwụna kamalụ ga-amagbu onye ahụ ala ga-akụgbu onye ahụ ndị be ke nwo agba ọsọ ndị be ke nwo ahụ na-agbaba aga ofe ke anyị maka anyị na nwo wụ ndị agbata obi a na-akpọrọga ụmụ ebe ke anyị edubaga nwo akwụna a na-ejizi ụmụ ebe ke anyị akparaga ego nwaanyị igbo ahụ ma ha nwaanyị igbo ihe igbo ji wụrụ igbo a na-emerụ ya enwema ihe onye igbo zega enwemakwa ihe onye igbo sọga ụmụ igbo na-ejuru ebe niile ndị igbo kwa na nwoke nwa kpọrọkwa nwanne m a ejekwa edubakwa nwo akwụna ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị gị jụ ebe mba Dubai ee EAU Saudi Arabia ebe niile ndị Asia ala nọ China Malaysia ihe juru dia wụ ndị ji ụmụaka Igbo ibe nwo amega akwụna anyị ahụkwana ya Obi Igbo TV o megakwa na Asia ndị ọzọ emega na Europe emega na India emega na amerịka emega na kanada kama anyị agaghị anọ mmiri ncha aba anyị anya anyị kwana agba nkịtị ihe ọjọọ a na-aga anyị anamaghị ọkwa chi anyị ahụhọ ala ee ndị anyị na nwo ga-akwụ arụ ọrụ shị arụ ga-akwụsị ya akwụsịhụ na mma ya akwụsị na njọ ọ ga-akwụsịrịla anyị na-akwụgawo onye ọwụla eji eji onye ọwụla eji eji ga-enwe ike nwee ijiri nyofu onyonyo onwe hụ ya hụ e, ya wụrụ shi eji gị eji na mmadụ bara ba atụrụ gị ya bịakwa na onye ahụ gwara gị na ị ga-agba akwụna ga-eso ya ruo ebe ahụ hụzi acha ha ekwuru e ekwe araba nkụzi ahụ ma ha kụziga gaa hụzi acha akwụna ijiri chee ya ahụ ma kpọrị onye ọwụla ọwụla maka enweghị m- enweghị m- enweghị onye ekere eke kwesịrị iji gị na-akpara onwe ya ego maka ihe ndị eji emewu nwe were ebe ee, o- o- echedụ m si o ji eru 1000 to 3000 ji gbaa ụmụaka nwe si a ga-akwụ nwe 45000 making 42000 dollars gain enwe ndị nwe ga-eji e- eshi ụkwụ na ụkwụ ụkwụ kpọrọ nwere ike nwe ga-emecha ha niile ndị ahụ nwere ike ruo ebe 500 dollars pụta ọ ga-akwụ nwe 45,000 ha anyị ụwa ugbu anyị nọ ma ụga- ụwa mmanụ ga-edupụ ibe ya ohu ji mmanụ ibe ya na-akpara ego ji mmanụ ibe ya mere ohu gịchi ime gịchi ime ihe chọọ ihe ị ga-eme baara gị uru ọwụ ka ị ga-eme megide mmanụ ibe gị ya bawụrụkwana wụrụ onye igbo anyị aga ekwe mere na obi igbo tv ji ekwuga sị ebe ọwụla ị nọ ebe ọwụla ị nọ gaa hụ onye emega ahụ ya wụrụ shi gị ekwufu ime onye ga-akọrọ ịchọkwa nne kọrọ onye onye ga-akọrọ ya wụrụ ga nwoke ga-aba na nsogbu o nwere ike inwe akwụkwọ o nwere ike n'uchibe pụọla anyị kpọtụrụla anyị n'obi igbo tv anyị ga-eji isi vụrụ nsogbu ọwụ nsogbu anyị ọkwa na anyị fụ araba bime ime ala igbo rị mma ha ọla a ga-eme igbo arị mma ọ ha anyị nọ ebe ọla ị hụrụ onye eji eji ọ ga-awụrụ onye eji eji n'onwe gị ga-enwe ike kpọtụrụla anyị n'obi Igbo TV ị ga na-ahụ akara igwe ndị fụtaga na onyonyo kpọọ otu na akara igwe ndị ahụ gwa anyị ebe ị nọ nye anyị ee eh, aha onye ga ya nụ onye ahụ ji gị eme ka ha ahụ nye anyị aha nye anyị aha gị gwa anyị gwa anyị nga ị nọ nụ na hapụla anyị ka ihe nọ n'elu ya maka nke ya sị gị tụfụla ọkpụ ọkpụ ọkpụ echi na hapụla ọkụ ya na ndị mmụọ asị ha ara ha mma na-eme ya a- a- kpọrọ- kpọrọkọtọ ji abụ ihe ehi ọ wụ eziokwu mberede nyiri dike ọkwa mberede ahụ ka eji ama dike obi igbo tv fara imeji ala igbo ha ọwụla a ga-eme igbo arị mma ọ ha anyị na-eme ya onye ọwụla ji gị ma ị wụ nwaanyị ma ị wụ nwoke ya wụrụ shi eji gị eji a na-ejikwanụ gị ee ọwụkpa anụ jiri kwe a ojiji ejighị ojiji ojiji ọjọọ ime onye ga-akpọtụrụla kpọtụrụ anyị n'obi igbo tv anyị nwere mmanụ n'obodo niile anyị nwere mmanụ ị kpọtụrụla anyị anyị ma ndị anyị ga-akpọtụrụla aga m ije ee a shị ekwughị ni mere ọnụ ana onye akpọ onye akpụkwanụ kpọrọ ya ụmụnna ya ga-abụ ala ikpe anyị gege anyị anyị anyị chega ntị anyị ma shị e nwere ndị ụmụ ụmụ anyị na ụmụ anyị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nọ n'ọnọdụ a anyị lega ma ụnụ ga-akpọ anyị lega ma ụnụ ga-ekwuturula anyị gaa chọhụ enweghị onye ị ga-atụkwasịfu obi chọọ gaa n'obi igbo tv website

obi igbo tv dot com ị ga dị a ị ị ị ga ebe ahụ ị ga-ahụ akara igwe dị iche iche ndị be anyị nọ ma ndị nọ dubai ma ndị nọ eu ma ndị nọ europe ma ndị nọ amerịka ma ndị nọ kanada ma ndị nọ eshia ị ga-ahụ ma ndị nọ china ị ga-ahụ akara igwe niile ndị ahụ kpọọ otu n'ime akara igwe ndị ahụ or gaa chọọ akara igwe nke europe ya wụ nke m kpọọ kọwara anyị ka anyị mara kpahichie isonye nkwa m kwere gị wụ ị ga-afụ ohu mmadụ ejila nọ na mmiri ncha abaa anya onye nwanne ya nwoke na ujiri ama ejila ala ahụhụ onye ya chi ya so ụjọ ejila ala ya obi igbo tv fụtara ịhazi ala igbo ịhazikwa n'ala igbo wụ ime imeji ọnọdụ ụmụ igbo maka igbo wụ ụmụ ya ụmụ ya wụ Igbo ee e, ọ bahụ na gị uru ịgba nkịtị na-ata ahụhụ o nwere ike tagide ahụhụ ga tagide ahụhụ nwụọ ime ya enweghị enweghị enweghị uru ọ ga-abara gị ọwụ mepee ọnụ kwuo okwu maka ekwughị ni mere ọnụ anyị si kpọtụrụla anyị n'obi Igbo TV ebe ọla ị nọ gaa hụ sị e ji gị n'ohu achọghị m ịma onye onye ahụ wụ ọ sọbekwa onye ahụ wụrụ ambassador nọ na obodo ahụ hapụla anyị ọgụ mee anyị kpọtụrụla anyị anyị na ya lụba anyị mee anyị fụgharịla ọgụ anyị kwana alụga ya hichie enweghị onye shi ọ ga-adị fecha fecha enweghị onye shi ọ ga-ara ahụ kama ha ara ahụ mma na-eme enwekwana onye shi a ndị ọjọọ ga-agwụcha kama ihe anyị chọrọ ibe ibe ibetu ya ọnụ mee ihe ọjọọ kwụsị kwụsị n'ala Igbo ee ihe ọjọọ ahụ ha kpa ọgbatuo anyị asịkwara anyị wụ ndị ọma kama o ji awụ atakata elu mmadụ mee ka akwanụ ha ọjọọ ga-echegharị ya ma akwanụchi aga mmanụ ibe gị megaghị ee abụ kama e nwere ndị nwe obi e nwere ndị ndị nchegharị anụ akwụkwọ nwụ ọ wụ ndị ahụ wụ nsogbu anyị ọkwanụ ọ wụ ndị anyị ma sị eme ka ụwa nwa hapụ maka anyị anakwa gị sị gị gị nwa nwoke gị nọ na nsogbu ahụ gị nwa nwa nwaanyị gị nwa nwa nwoke kpọtụrụla anyị n'Obigbo TV ọ ka wụkwa nwanne gị nwoke maazị Iheanyịchukwu Anyanwụ ihe anyị kwuga ihe anyị kaga ọ wụ ma ala rị mma ma ala igbo rị mma ana ọkwa na arị mma ahụ ala igbo ga-arị mma rịcha mma tii ya mmeji elu asị m ya gazikwala unu n'ọfọ gị nwa nwoke gị wụ onye ji nwanne gị nwaanyị or nwanne gị nwoke agbaga odibo wetu aka wetu aka enwe n'ofe ka ọ hapụ ịwụ aka mmanụ jikwana ogbulu chọwa ewu ojii zọma onwe gị ndụ maka ya sukwa ọ ga-akpụrụ onye kpụrụ onye ọkwụ m ibe m anya ibe m ọkwụ ka njụsa ọkwụ ka njụsa o ee asị m ya gazikwana n'ọfọ ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke maazị Anyịchukwu Anyanwụ a ebe unu si anụga olu m wụ Obigbo TV a biko nụ, kpọtụrụla anyị anyị chọrọ sị arụ kwụsị ọ gakwara nkwụsị